Igbo wụ Igbo, mma mma nụ o. Abụ m odozi ụmụaka Igbo taa. Nke anyị na-ewetara unu taa bụ izu nwanne Amaka. N'izu nwanne Amaka, anyị sị onye aghala nwanne ya. Anyị sị ka anyị gbaanụ izu dịka ụmụnne. Ihe anyị chọrọ iji malite bụ ihe gbasara ọrịa covid iri na itoolu. Anyị chọrọ ka anyị kụziere ndị Igbo niile ihe gbasara ọrịa covid iri na itoolu. nke batara ebe anyị nọ ya wụ anyị chọrọ ka unu ghọta ya ọfụma ka o debe edeba anyị chọrọ ka onye ọbụla chọọ ụmụnne ya ebe ọbụla ha nọ ọ bụ ụmụ gị ka ọ bụ nne gị ka ọ bụ nna gị ka anyị gbaa izu n'ikuku a anyị achọghị ka ee anyị chọrọ ka onye ọbụla ghọta ihe anyị na-ekwu nke ọma ọ bụrụ nwanne gị na-amaghị igbo asụ ma ọ bụ ikwu na ibe gị na-amaghị igbo asụ Biko kụziere ya. Anyị ga-ejikwa anya na-agba izu dịka ụmụnne mm, ka ndị mba ọzọ na ndị ishi hafụ ịghọta ihe anyị na-eme. Kedu ihe bụ ọrịa covid iri na itoolu? Ihe a bụ ọrịa na-efe efe nke batara n'ụwa ụwa ụkwụ n'ala kprem n'ụwa. Anyị eche na ụwa emebiwela. mana mgbe anyị bịara ghọta onwe anyị aka mara na e nwere Chukwu nwe ụwa anyị ejide onwe anyị aka feweziere ya aka na-efere ya aka na-efere ya aka sị ya Chukwu dị ibu Chukwu biko ọ nọ n'elu ọgọdọ gị na-akpụ n'ala anyị wee wegharịa ọnụ anyị na-awụrị ọnụ na-awụrị ọnụ ya wee zaa anyị eh, na-ahụta ihe ọrịa na-efe efe ee eh, o nwekwara na ebe o siri bịa mana ọrịa na-efe efe e nwere ebe o siri bịa. A na-atụ agọ kemgbe echi ruokwe taa otu ọrịa a siri malite. A sị na o si n'otu obodo ọwa a na-akpọ Wuhan nọ na Chaịna. Unu ma mba Chaịna nọ n'Eshia? Ya wụ ndị ahụ abụrụ mba ndị ahụ yiri onwe ha gị na-ele otu gị eche na ọ wụ ya ị maghị na ọ wụ onye ọzọ ka ị na-ahụ ị hụ Liang Hu i chee na ọ wụ Shin Liang ha niile yiri onwe ha yiri onwe ha ọ ebe a sị na ọrịa a siri bido ah mana achọghị m ka anyị banye n'ime otu o si bido ma a gwọrọ ya agwọ ma e tere ete ma a shịrị ashị otu ọbụla o siri malite anyị amaghị mana mba dị iche iche tinyekwara mba amerịka na-ama obodo China ikpe na ha ma ụma wefụta ụdịrị ọrịa a bịara fekasị ebe niile na ha akwughị ya na ngwa ka e nwee ike nyere ha aka chọọ otu e si egbochi ya otu e si eme ka ọ laa ha ahapụ ya ya efezu ụwa niile na ha ma ama na ha ma ama ọtụtụ mba asịla ha unu ga-akwụrịrị ụgwọ unu ga-akwụrịrị ụgwọ maka ihe niile furu anyị ihe niile anyị mefuru kachasị mba amerịka mba amerịka ekwedị mba ekwe mba amerịka ekwe mba china zuo ike kuru mmiri ṅụọ tọgbọ iko mere na mba china ji sị ya mba amerịka ị sị na anyị ga-akwụ ụgwọ ị sị na anyị ga-akwụ ụgwọ covid-19 unu ga-akwụkwa ụgwọ eh, hiv chileke ọ pụtara na mba amerịka ma ihe otu ọrịa hiv siri bịa ya wụ a vọwa ihe a a ga-avọfụta otu ee ka anyị hapụgodu ndị mba ọzọ a chewedị n'ihe gbasara anyị maka na a sị na covid-19 covid iri na itoolu abatala n'ala naijiria ngwa ka anyị kwuwenụ otu o si gbasa anyị maka na anyị kwuwecha nke china ebe ahụ e nwere ike anyị akpọbi ụkwụ mgbe anyị na-erule ebe ahụ chetakwanụ na anyị ji ha ụgwọ onye i ji ụgwọ gị bịa lekwasị anya agwa ya okwu kwana okwu ka anyị lewezie otu o si gbasa anyị na naijiria ka anyị lewezie ihe ndị naijiria ji nke ha eme o nwere mgbe m na-adị na-eche sị kedu ihe jikọrọ ụwa dum ọnụ maka na ụdịrị agwa ndị ụfọdụ mba na-akpa anaghị egosi na chukwu dị otu anyị si na-efe chukwu ebe a na-ajụ ma ọ wụ otu ha si efe chukwu ebe ahụ mana ọrịa covid-19 ọrịa covid iri na itoolu covid iri na itoolu emeela ka anyị mara na anyị bụdị otu e nwere ihe jikọrọ anyị ọnụ ya wụ ofu Chu- otu chukwu na ọrịa covid a ọzọkwa m na-ajụ mba afrịka mba afrịka e nwere ihe jikọrọ anyị ọnụ ahụla m ihe anyị na-emekọta ọnụ mezie ya ama mgbe chọpụta na ọ bụ chukwu jikọrọ anyị ọnụ onye ọla na-ekpeziri chukwu ugbu a na-achọ chukwu tikwere ọrịa covid iri na itoolu ọkachasị obodo Madagascar na nchọpụta hapụgodu ka a bịa ebe ndị Igbo nọ ebe ndị Naijiria nọ na-ajụ gịnị jikọrọ anyị ọnụ ee asụsụ ke asụsụ ke asụsụ ke e nwere chi m dụrụ na-eche kedu ihe jikọtara asụsụ atọ ndị a ọnụ eziokwu o nweghị ihe m na-echefụta mana ugbu a covid iri na itoolu emeela ka anyị kwere na sọ ofu Chukwu jikọtara anyị ọnụ mhm. tikwere eh, ndọrọ ndọrọ na eh, ịkpa ngwa nri dị na ọrịa covid a anyị chọpụtara otu esi akpa ngwa nri na ashị na eziokwu niile nọ n'ime ya o so na ihe jikọtara obodo naijiria ọnụ ngwa ee eh, unu ga-apị aka n'igwe maka na Ọzọ, anyị ga-abịa n'ikuku. Anyị ga-atụtụsị isiokwu niile na-akpagbu anyị na ọrịa Covid iri na itoolu a na Naịjirịa. E jili ya mee ọtụtụ ihe. Ha! Ama m ma anyị na-adịrị adịrị ma anyị na-anwụ anwụ. Chineke a ga-ekwekwanụ ka anyị nwụọ. Pịa aka n'igwe, sị m, kpọpee ka m kpọpee. Udo dịrị ndị Igbo.